yiri suit and suit wee na-ebe asụsụ Igbo wee na-ebe ewu mma n'onu ndị a nọchiri anya ndị gọọmenti ka m na-ekwukwu ụfọdụ nwere ike ịghọtafie m ma ebe mbụ m dere o doo anya bụ n'akwụkwọ m a na-akpọ ibeku ndị Igbo maka asụsụ Igbo m depụtara nke ikpeazụ n'afọ puku abụọ na iri na ịbụọ tupu onye ọha na-achị kịta achịba dekwu ya na nkụzi nye na Odenigbo 2013 wee sị na gọọmenti ala igbo dowere asụsụ igbo isi otu a ọ dị kịta iji maatụ gọọmenti ala igbo akwaliteghị ịkụzi asụsụ igbo n'ụlọ akwụkwọ ọ bụrụ na fa akwalitela ọ bụ ụlọ akwụkwọ ị kụziri ya a chụọ gị abụọ gọọmenti agbazireghị ndị nne na nna ndị okenye ndị ụkọ ndị nhazi maka mkpa asụsụ agbụrụ dị ife a m kwuru a na-eme ọ bụ ndị gọọmenti ya bịa kwuo ya sọsọ okwu nkịtị efu ọ kwụsị mana kama ikwu ya ọtụtụ ndị gọọmenti jiri bekee arụ ọrụ oyibo were bekee agwa ọha okwu ọ bịa ikwu okwu n'ọha na-asụ bekee unu ma na ọ dịghị etu a n'ala yoruba maọbụ hausa unu maara ọ bụkwa n'ala igbo ka ọtụtụ ndị gọọmenti na-ahapụ e were asụsụ bekee na-agụrụ ha okwu nnabata a gụcha ha e werekwa asụsụ bekee zaghachi n'ala Igbo kee ka Igbo ga-esi dịzi ndụ wee ruo taa amaghị m gọọmenti dị n'ala Igbo tiri iwu na ị ga-enwerịrị ule dị etu a n'asụsụ Igbo tupu ị bụrụ nke a iji maatụ tupu e wee gị n'ọrụ ma ọ tupu e bugonita gị n'ọrụ ma ọ tupu ị banye n'ụlọ akwụkwọ dị elu etu e si eme maka bekee ọ kwa na ya bụ na n'asụsụ bekee e tiri iwu na ọ bụrụ na ị nwerọ credit na English na ị gara abụ nke kedu nke anyị kwuru ọ bụrụ na ị nwerọ P nkịtị na Igbo na ị gara abụ ọkwụrụ gọọmenti ya ekwu ọkwụrụ gọọmenti na-eme anya ka ọ fụghị ndị ụlọ akwụkwọ nnọrọ onwe ma sị na ụlọ akwụkwọ nnọrọ onwe ada akụzi Igbo ọ gọọmenti mere anya ka ọ fụrọ fa na redio enweghị redio nwere asụsụ Igbo ọ bụrọ gọọmenti i nee anya nke Yoruba na Hausa bụ ndị gọọmenti hiwere ya ndị gọọmenti anyị enweghị ike ala Igbo enweghị ike ihiwe ihiwe nke Igbo ọ kwara ya ka m ji ekwu ma ndị anaghị emepụta ihe ejije na Igbo ọ bụrọ gọọmenti ga-agbara fa mbọ gọọmenti Hausa bidoro Kano State Censors Board wee mee ndị hausa ji mepụtara ejije na asụsụ hausa anyị nwere ike ime ya n'ala igbo agbakwụrụ ya ka m ji si na ndị mbụ na-egbu asụsụ igbo kwa gọọmenti amakwa na ife dị iche adịgo kịta mana o lubeghị anyị emebebere ife ka ndị ife na-emebiri iji maa atụ oge m nyechara nkụzi sụbakwa igbo ka ọnwa julaị dị na ịbọ afọ puku abụọ na itoolu m gwara ndị isi ọrụ oyibo niile okwu na ụlọ dora akunyili women development center onye isi ọrụ oyibo ya head of service dere ndị ọrụ oyibo niile akwụkwọ wee sị na na a chọpụtara na asụsụ igbo na-agbada n'ike n'ike chọpụtakwa nnukwu egwu nke a pụtara ihe ndị Igbo bụ maka ifi ya gọọmenti Anambra wee kpebie na ha ga-eme ihe niile iji gbachibido ajọ ihe njenji a ife ọ kpọrọ ya n'asụsụ bekee bụ prevent this catastrophe ekwugo m mgbe e dere ya mgbe e dere leta afụ ụbọchị e dere leta afụ bụ ka ọnwa julaị dị na abụọ afọ puku abụọ na itoolu kịta ekwuchie na maka ndị ka mmadụ ha mkpụjikwa okwu ka m kwupụrụ na asụsụ bekee maka ndị ga-eche na anyị ma ọ bụ ndị otu sụwakwa igbo na-asị ka a ghara ịsụzi bekee ma ọlị n'ala igbo ka anyị chetara ha na n'ihe otu ọka mmụta onye Kenya chọrọ iwuru ka Chinua Achebe ndị otu Chinua Achebe mana Chinua Achebe ka ya obere aha ya bụ Ngugi wa Thiong'o na-azabu James Ngugi na ọ bụ ihe o kwuru dee n'akwụkwọ ka ka ndị otu sụwakwa Igbo kwuru kwụ na ya ọ sị o nwekwaghị ihe jọrọ njọ na ịmụta asụsụ bekee maọbụ ịmụta asụsụ french maọbụ asụsụ ndị ọzọ ịmụ ọtụtụ asụsụ na-enye ike ọ bụghị adịghị ike ọ naghị eme ka mmadụ enweghị ike mana ọ jọgburu udene sigbuo nkakwụ na mmadụ ga-ajụ asụsụ agbụrụ ya ma na-eme nganga na ya riwara anya n'asụsụ agbụrụ ndị ọzọ onye kwuru ya James Ngugi ebe m gụtara ya bụ newspaper a na-akpọ Fresh Facts nke edepụtara afọ puku abụọ na ịsaa n'ọnwa Ọktoba onye abịa agụkwọ n'isi njedebe olee ihe ndị Igbo ji asụkarị bekee kedu ihe kpatara ya nọ kedu ife anyị ji asụkarị bekee na echere m ihe na-anọ kpatara ya n'uche m nke mbụ bụ ọya mara ahụ ọ marago anyị ahụ kamgbe nwata nke abụọ igosi na amaara akwụkwọ nke anọ igosi na anyị anaghị agba naijiria mgba okpuru nwere abịa sị ka egosi na anyị bụ naijirians mana yoruba ya ekwu okwu onye na-achị naijiria onye yoruba ya ekwu okwu na yoruba o were yoruba na-agwa ha abịa na be anyị anyị egosi na anyị bụ naijirians ị na-enye ka m chetakwa redio afụ m kwuru etinye ya na-akụzi yoruba n'ogun steeti ka ọ dụ mana onye ogun steeti chịrị naijiria nke ịnọ ịsọpụrụ ndị amaghị igbo etiti anyị kekwa achọ afụ onye abụghị onye Igbo onye ugwu ma onye Yoruba ewere maka ya sụbazi oyibo ụmụ ife a kpatara ya ịtụgharịzi uche anyị ahụla ọnọdụ asụsụ Igbo nọ taa na ọbara niile a mịrị o nweghị nke ọ chịtara aja na ya o nweghị anyị achọrọ ịbanye n'etu esi asụ ya n'ụlọ ụmụala ụmụaka anyị ada asụ Igbo ụfọdụ bi na obodo mepere emepe mana Hausa na Yoruba na-asụ ọ bụ eziokwu na gọọmenti ala Igbo ụfọdụ na-agba mbọ ugbu a ka m kwupụkwara fa ma mbọ ndị a niile dịkwa ka iji ọnụ na-afụnyụ ọkụ na-agba ụlọ anyị ebidobere nke ịtọ anyị ga-echetakwa na Hausa na Yoruba agbamikwala ihe gbasara asụsụ o nwekwara ebe ha ga-eruo emechibido Igbo ụzọ nke ịnọ o nweghị ihe ọbụla a ga-eme iji kpọpụta asụsụ Igbo n'ajọ ọnọdụ ọ nọ karịrị ndị Igbo onweghị ma ọ bụghị otu agaghị ejere nke ọbụla Abuja o nweghị ife a ncha niile nwere nke a ga-ejere Abuja ọ gakwughị eri ego naanị ihe ọ ga-eri bụ ndị Igbo ịtachi obi sọsọ ya sụwa Igbo ihe eje na Abuja yọba ka anyị sụwa Igbo mba na enyego va anyị ikike nke ise ebe ụgbọala ịzọpụta asụsụ Igbo kwụsịrị bụkwa gọọmenti ọkwa gọọmenti ọ bụ unu bụ isi unu ka anyị họpụtara unu ga-asị anyị gaba ebe a ya gaba ebe a otu sụbakwa Igbo na-ekwu ebee ka ume otu sụbakwa Igbo lulu anyị kenere na unu na-anabata ife anyị na-ekwu mana gọọmenti ga-ekwu ofu ugbo ka gọọmenti ga-ekwu ife anyị na-ekwu kamgbe ife dị iche ya bụ gọọmenti ala Igbo apụtakwara zọọ ụkwụ ka ọ dị mkpa maka asụsụ Igbo asụsụ Igbo alaa ya bụ na ndị niile nụrụ nkuzi a na nụrụ ife anyị na-ekwu ga-agakwuru aka na-achị steeti ha yọọ ya ka ọ kpọọ ndị ndu steeti ahụ ka a mara ihe a ga-eme maka asụsụ Igbo ọkwa n'ebe a ka anyị ga-emechi biko nwerenụ anyị ndidi ma ife anyị ji ekwu ya bụ na ife okenye nọ n'ana fụ na nwata lie enu na ọ fụrọ ya ndị sụbakwa igbo nke mụ nwa bụ onye ndu va afụ n'ebe ebe asụsụ igbo na-eche wee na-eti mkpu wee na-asị na ọ ga-adịrị ụnụ mma ka anyị gee n'ife anyị na-ekwu ntị igbo ekelekwa m ụnụ ọzọ igbo ọ ga-adịrị ụnụ mma ọ ga-adịrị ndị nke ụnụ mma dịrị ndị igbo niile mma dịrị naijiria mma ụnụ ga-azụ ụmụ ụnụ ụmụ ụnụ ga-azụ ụnụ asụsụ igbo ga-akwụrụkwa ndị igbo sụwakwanụ igbo ndị Igbo sụwakwanụ Igbo n'ihi gịnị asụsụ bụ ndụ mba